aa kala ngati inachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani achimwene landirani moni mu tsiku lina limene chauta watininkha koma mupeza bwanji anzathu kumeneko ife kuno ndi eh mavuto sakutisiya achimwene Imfa ikuthamanga kwambiri. Kutisiya anthu ufe manja ali m'khosi. Panopa amwene, moyo wathu ukukhala wodabwitsa kwambiri. Kumatipangitsa kuimba nyimbo ijayo mokweza. Mmodzimmodzi tikumapita ulendo wosabwerera. panali mudzi apa pano pangokhala zinyumba tumalingalirabe kuti pena pake mukachedwa achimwene ndithu mudzakhala odabwitsika nkutheka mudzawapeza abale anu onse atatsikira kuli chete Mudzi uli wokhawokha. Mukachedwa anthu odzakulandirani sadzapezeka. Anthu adzangoona kuti, Aa, matchona awa, kodi ndiye atinso amenewa? Nchifukwa chake achimwene kwanu ndi kwanu, mukuyenera ndithu kuti mukasungulumwa kumeneko, basi mudziikwera ndege, kubwera kuno kudzationa basi. Mundilole mu tsiku la leronso achimwene, ndiyamikire omwe aja a Khweze Buses amene andigulira sitampa. Ndisaname, akugwira ntchito yotamandika kwambiri, kutumikira mtundu wa Amanyasa amwene. Basi za Khweze ndi zodalirika, zimayenda bwino kwambiri. Sizimafaifa ngati anamgogoda ena aja ayi. Ayi. Ulendo wapakati pa Blantyre, Lilongwe, Mzuzu komanso Mangochi, anthu anapanga chisankho chokwera basi zokhazo zotsogola. Basi zake ndiye ndi Khweze basi achimwene, osati basi zomayenda mwa umve, munthu nthawi zonse mtima umakhala uli m'mwamba, ayi ndithu. Ujeni, Kwathu kuno kukuchitika zinthu zambiri achimwene. Pena pake mavuto amene akhala akutikhodzokera kuno amaoneka kuti mwina mwake atiphunzitsanso zambiri amwene. Chifukwa kunena moona mtima, zilipo zina zake zimene kwathu kuno takhala tikulekerera anthu ena ake kumapanga zinthu zina zake zodabwitsanso kuti koma akuti akuluakulu mwati machitidwe a zinthu amenewawa atipindulira koma? Ulendo wina wake mukumbukira bwino lomwe achimwene ndaanenapo kuti kwathu kuno mwina mwake taika kwambiri chikhulupiriro chathu mwa anthu andale. Mapeto ake takhala tikumakhumudwa kwambiri kuti zimene timalonjezedwa zakhala zisakukwaniritsidwa. Takhala tikuika miyoyo ya anthu m'manja mwa anthu andale. N'chifukwa chake kwa nthawi ndithu timachotsa andale awa, kenakanso ayi koma bwanji tiyese awa, mwina mwake zinthu zisintha. Kenaka zaka ndi kumapita ndithu, tikadayesabe anthu. Koma ngati mukumbukira bwino lomwe achimwene, tidakambapo kuti vuto si anthu amene timawasankha kukhala m'maudindo ayi ndithu, vuto limakhala mwina mwake mmene timaganizira zinthu zathu. Achimwene, kwathu kuno kwakhala kukambidwa nkhani yokhudza kusowa kwa ndalama zakunja, folesiti. Kwakhala kukambidwa nkhani yokhudzana kusowa kwa zinthu zina zake zofunikira ngati mafuta a galimoto ndi zina zoterozo. enafe takhala tikumakuwa kuti koma kuli makosana akatswiri aja azachuma takhala tikuwaphunzitsa msukulu zosiyanasiyana zaukachenjede aja ali kuti akupanga chani bwanji osakhala pansi kuunikapo kuti kodi zinthu tikuziyendetsa bwanji pano amwene ndikumadzaona kuti a vuto lathu ndiloposa ngakhale akatakwe pa nkhani zachuma amwene tikungoyenera kusintha kaganizidwe Anthuwo nde tikhoza kumangowaloza dzala, ayi koma auje, a komanso auje ndi amene akupangitsa kuti zinthu zisokonekere. Nthawi ndikumangopita basi tikuloza dzala anthu ena ake, koma zinthu osasintha miyoyo yathu kumakhalabe yozunzika. Achimwene, tinachita mwayi wokayenda m'tauni ya Limbe. Eee! Muli anthu osati sewero amwene, anthutu oti pena ukawaona umadzifunsanso wekha kuti kodi mabwana aitanitsa msonkhano umenewu Kumakhala khamu la munthu osati masewera, pikitipikiti, kunena kwa chamuna wekhaso uchita kudabwa kuti eh eh amangwetu koma nde tikuberekanatu osati sewero ayi. Muli anyamata mphamvu zawo ndithu mma town mwathumu, akaima pena pake ngati agulu ali phee bus zikamabwera ndiye amakhala kuzithamangira iweso umadabwa kuti kodi akufuna chiyani? Maso amakhala ali yuu kusuzumira mkati pena kumakupatsa maganizo kuti ah kodi akulu Diso mukutithiralo mwati simukutiona ndi m'mimba momwe koma? Nkhani yake kufufuza umva ayitu anyamatawa ndi aganyu kuteroku kuyang'anayang'ana akuyang'ana m'minibasi munomu sikuti akuona inuyo ayi. Iwo maso awo amakhala akusakasaka matumba oti asenze basi. Basi! Akuti eya basi. Dzianyamata bambo inu. Dzamphamvu dzawotu. Dzinyamadzi dzitagawanikagawanika ngati mitanda ya nsima m'mbale. kumakhala tsiku lonse mtauni akangoyiona galimoto yonyamula anthu ikubwera koma ndiye kumakhala kuthamanga osati sewero pena pake mukandifunsa ndikuwuzani kuti kwathu kuno tikumataya nthawi kwabasi ndi zinthu zimene sizikutipindulira anyamata mphamvu zawo koma basi tsiku ndi tsiku kungacheremo ali mtauni akuti kusakasaka ndalama koma osamapezeka ayi akasakasaka ndalamazo basi uyo kwa anabetchani kukamwa timtayanjinga tosadyeranso zolongosoka, kenaka pakupita kwa nthawi nkhope tupetupe, kamimba kamveke mbaa ngati ubwasala koma ayi ndithu, kuli kuwauka kwa ziwalo zina m'katimo. Pakupita kwa nthawi tikutaya achinyamata athu amene akadatha kupanga zinthu kwathu kuno. Penapake zilipo zinthu zina zake tikungoyenera kusintha kaganizidwe amwene. Zinthu zikukwera mtengo kwambiri, zativuta kwabasi. kenaka kumangolira amayo amayo ine zakwera hi zakweranso hi amayo koma kuyang'ana amwene zinthu zambiri zimene tikugwiritsa ntchito kwathu kuno zikuchokera kunja sitimagulatu ndi chizude chathuchi ayi timagula ndi foresiti kenaka nkumayembekezera kuti zimene zija zikhale zotchipa kwambiri angati kupanga konkuno zikumamvetsa chisoni amwene kwathu kuno Palibe cholozeka chopangidwa kuno chimene chikhoza kumatibweretsera ndalama za nkhaninkhani zakunja, koma tsiku lililonse kungacheremo kukhalira kunyoza adindo. Simukutithandiza! Takwiya nanu kwabasi! Tikuzunzika ifeyo! Tikusowa mtengo wogwira! Kodi mtengo wogwirawo upezeka bwanji? Tsiku ndi tsiku tikukhalira pikiripikiri m'taunimu, kumangochita za mathufinga, kubera anthu m'taunimu. Madzi ndiye ndikumakhala nawo chaka chonse chathunthu. M'midzimu muli mitsinje, mwanjo wa Kalambo, Achinabuwa, mwanjo wa Livilivi, Kame, koma basi kumangovuulamo mchenga basi. Kenaka mchenga wonso tikumasowa woti atigule. Koma kuti tiganize kuti inu bwanji chimanga tikumalima kamodzi pa chakachi chifukwa cha mvula ya njomba, bwanji madzi akungopitawa tigwiritse ntchito tidzilima katatu pa chaka? Ayi ndithu, koma sakutithandiza atsogoleri uku mtundaku mafuta a galimoto ndikuvuta osati masewera mabwana alatu ndikumatandala pa mzere wa mafuta koma ndikumatukwana mtundu wonse viwanthu vophunziratu kumadziwa ndithu kuti ifeyotu tikuzunzika ndi nkhani za mafutazi chifukwa choti kwathu kuno kulibe foresiti ngati dziko tinagona kale kale silikupanga chilichonse cholozeka choti chingatibweretsere foresitiyo kupatulapo ufiti basi koma zikachitika ndiye kumakhala kudzidzimuka ayi foresiti ayi koma foresiti kumwambako sakupanga zotheka kuti ipezeke chifukwa chokakamizidwa kumwambako kuti kwathu kuno tikhale ndi foresiti ndi akumipandowo nawonso amakhala alibe mtengo wogwira mapeto ake basi amangobwereka ndalama m'dzina lathu kwinako kumangobwereka kwinako kuti mwina mwake tikhalebe ndi foresiti tizithabe kugula zina ndi zina kunjako goli la ngongole ndiye ndikumangochulukirachulukira tili phee kumakhala moyo umene sitinafikepo moyo wabodza moyo umene ifeyo sitili kumachita kubwekera kuti amene aja amayendesa zinthu bwino foresiti simavuta ayi amakatenga ngongole zochuluka anali akuthwa mkamwa kumabwekera ndithu ngongole ayayayi kumangoganiza za lero basi zamawa zioneka mawa lomwelo pena pake ndife fuko lomvetsa chisoni tinazo zonse zotiyenereza kuchita bwino mabwana asiye zomangoyinyawinya zinthu zikakhala kuti sizikuyenda makamaka awo amene adapita ku sukuluwa adzitifotokozera titani kuti tituluke mu goli lathuli zomangoganiza za fotereza chaka ndi chaka mabwana aziunikirenso mwina tiyambe kulimbikitsa anthu kuti ayambe kugwiritsa ntchito kwambiri manyowa tilime zochuluka zosamalidwa bwino tigulitse zambiri kunja kwa dziko lino ndipo tisiye zomangolira ngati chikutumbwe ayi mafuta agalimoto kulibe amayo ayi fotereza koma kulibe amayo ayi koma chakuti ku- m- m- m- chi- chi- chi- kulibe chifukwa cha forex amayo kodi mukupangapo chiyani chimene mungatumize kwina kuti forex iyo ibwere kodi forex ibwera bwa atha ine wanu kuno kumudzi ku malawi abwande